Wawa mfumu wawa mfumu likuyenda bwa ndi nkhani nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene wapenga misala chifukwa chakuti anapanga chipongwe mkazi wake wachiwiri mnyamata ameneyu dzina lake ndi chipiliro nkhoma amachokera ku malawi komwe uko ku liwonde koma amakhala mu dziko la south africa ku durban umu ndi mmene zinalili chipiliro nkhoma anali ndi banja labwino ndipo ku joni adayamba kupita kalekale mu chaka cha 2013 mkazi wake anali brenda akhala limodzi kwa nthawi yaitali ee mpakana Mulungu adawadalitsa ndi ana awiri. Nde Chipiliro Nkhoma adapita ku Joni ndikubweranso mu chaka cha 2023 adapanga chiganizo chokwatira mkazi wina wachiwiri. Kenako adakumana ndi mkazi amene amatchedwa Enifa Rabisoni. China chilichonse chinali bwino, anthuwa adakondana. Ndipo makolo awo adavomereza, ndipo Enifa Rabisoni adavomereza kukhala mkazi wachiwiri. Ndiye mu chaka cha 2024 adapanga chiganizo chobweranso ku Joni, Enifa ali ndi mimba. Enifa wakhala ee Mr Chipiliro akhala akumuthandiza Enifa mpakana mwana anabadwa, china chilichonse chinali bwino mpakana anafika pomumangira nyumba. Enifa, Ndiye mu chaka cha 2026 zinthu zidasintha pamene Mr Chipiliro Nkhoma adayamba kuva mphekesera kuti mkazi wake uja panopa wapanga chibwenzi ndi munthu wina. Ndiye akhala akuva mphekesera kwa nthawi yaitali koma samazitengera. Komano mu mwezi wa May ndi pamene mtsikana uja adalowetsa mamuna m'nyumba. Mr Chipiliro Nkhoma atava izi sizinavekere bwino anauza azibale ake pitani kwa Enifa mukagumule nyumba imene ndinamanga ndipo azibale ake a Chipiliro adapitadi kunyumba kwa Enifa adagumula nyumba ija nde Enifa sizinamsangalatse chifukwa chakuti Mr Chipiliro Nkhoma ali ndi mwana m'modzi ndi Enifa Enifa adayamba kutha mau Kodi iyeyo nyumbayo amamangira ine kapena mwana wake? Angapange zimenezi zoona? Kwa mtsikana amene ali ndi mwana wake? Anatha mawu ambirimbiri mpakana ananena kuti tionetsana. Zotsatira zake dzana Mr Chipiliro Nkhoma amambopanga ngati wamisala. Mpakana misala ija idapitirira. Panopa apengeratu. Panopa anthu apanga mapulogalamu owatumiza kuti apite ku Malawi kuti mwina akathandizike. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu enaake mutengerepo phunziro. Choyamba ndi ichi, ndimakamba nthawi zonse, musanamkwatire mkazi, mfufuzeni kaye. Background ya kwawo ndiotani? Nzachiziwikire zoti mkazi uyuyu kwawo mwina amakhulupirira za zitsamba, ndiye awa anaponda polakwika? Zotsatira zake ndi zimenezi. Chinanso ndi ichi, azimuna, ngati mkazi mwamuberekera mwana ndipo mkaziyo mwamumangira nyumba, nyumba ija simumamangira mkaziyo. Mumamangira mwana wanu. Ndiye ngati mkazi uja wakukhumudwitsani, palibe chifukwa chokagumula nyumba ija chifukwa choti mkaziyo ali ndi mwana wanu. Nyumba ngati mumumangira, mumamangira mwana wanu. Akuluakulu, lekani kukhala ndi mitima yonyasa. Komanso mukamathandiza munthu osamamuthandiza munthu uja foti akukondani, lekani zimenezo. Mmangileni ngati mukumpasa munthu wina wake udziwa chani ase nyumba ndimeneyi kapena mukumuthokoza wina wake. Koma osamammangila nyumba mkazi chifukwa choti akhala ndinu nde akakusiyani nkumapita mwakagumula mwakachosa malata umenewo ndi uchitsiru mamuna weniweni samapanga choncho umenewo ndi uchisiru othelatu. chifukwa choti ngati munthu wampasa chinthu sukuyenera ukatengeso timapereka nkuiwala osati kupereka nkumachikumbukira chinthu chija o munthuyu akundikonda chifukwa choti ndinampasa phone munthuyu azindikonda chifukwa choti ndinammangira nyumba umenewo ndi uchisiru uchisiru otheratu.